ya kedu ndị gbu jizọs ọhụ ndị gọọmenti okongwu dibịa kwụrụkwa na ofu ebe ka anyị mara ebe ị kwụ akwụ kwụrụ ofu ebe ka anyị mara ebe ị kwụ akwụ ka anyị mara ebe anyị so ga-eje no dey carry us dey go where we no know tata gị kwụrụ with a echi ị kwụ with b nwanne echi ị kwụ with c nwanne nwanne echi natụnyetakwa to a kwụrụ na ofu ebe ka anyị mara ebe ị kwụ ee i so ndị ụka ka i so ndị omenala ka i so ndị dibịa kedu ebe ị kwụ akwụ cos i don't understand aghọtarọ m

a bịa na reason ife a ma agwa unu reason me m ji wee kwuo ife anyị most especially akwa ọkụkọ tụwara akị mmiri enwerọ ilo fa ị fụ ka e si anwụkọsị fa obi m na-agwa m na ndị a bụ fake because ọ bụ na fa bụ original mgbe a soludo bịa nwụrụ fa fa ka iyi disappear okay so many things ife a na m na-ekwu ọ ife so many people chọrọ ka m na-ekwu that is so that is what so many people thought in their mind now let me clear you if you feel na akwa ọkụkọ enwerọ power na gọọmenti nwụrụ ya because soludo said it in this video and i will play it for you ọ sị o oh, ya ha ga-ejide nwa onye a that means ọ nwerọnụ power nọ because ọ bụrụ na ọ nwere power a ga-ejide ya ngwa na ka m jụọ gị ajụjụ ị ga-anwụrụ native doctor ị ga-anwụrụ native doctor maka na i jideta native doctor kwụrụ kpochie ka i ji conclude na ọ dịrọ powerful okay ngwa now let's go back to 2000 years ago mgbe Jesus Christ bịa n'ụwa that same Jesus ụnụ ncha niile na worship including you soludo nke ị na-eweli ekwu n'ụlọ ụka na ọ nya bụ the best you should serve a dead man na ọ nya bụ all and all ngwa ka m jụọ gị ajụjụ a soludo mgbe jizọs bịa n'ụwa i chezọgo na your group your colleagues ndị otu gọọmenti ụnụ nwụrụkwa that same jizọs ma ya ma power niile afụ o nwe ọ gwọrọ onye isi ọ gwọrọ onye ngwụgwọ he even went extra mind to wake a dead body onye nwụrụ anwụ ọ kpọnie ya n'ọnwụ mana after ka ọ kpaba ike dị na-akpasị ya gịnị mee ndị gọọmenti nwụchirikwa ya kụọ ya ife tinker kụ pan kụsịsịa ya eze nwụrụ ya tinye ebe ndị ori nọ kpọgbuo ya n'obe ọ nwụrụ ebubataziela anyị rumor na he raised on the third day where is the evidence akọgheri dara na ife ụnụ na-akọgheri that jesus you people both catholic people are serving and serving him foreign god um, uh, deeper life and all the whole pastors bụ ya ka a kpụ n'ọnụ ọkwa ndị mgbe nke ya what happened to him ọ na ndị gọọmenti ejideghị ya kedu ndị gbu jizọs ọhụ ndị gọọmenti oh, agbam nkịtị which people Jesus Christ is he not government my brother let me tell you something the kind of spiritual powerful the kind of powerful like the kind of power you think you have the power bụ na ọsọ for gị nwee if you like the spiritual power if you have, like have all the spiritual power to raise death from sleep do this one do that, that one you are not bigger than government government is government after the creator after the creator is government so that you can be able to capture na akwa ọkụkọ tiwara akị doesn't make akwa a akwa a low man a carnal man he is still a powerful spiritual man but he is only a human being ọ bụrọ chukwu ọ bụrọ creator even that jesus that you people say that he is son of god gogo which there is no evidence to that gọọmenti jidere ya kpọgbuo ya were obejiri manye ya na mkpịsị ngụ the next day wakpu n'anya n'ime iyi ọ na-adị ekwutekwa that one now that akwa ọkụkọ was captured if he is powerful let him disappear from prison Jesus mgbe a nwụrụ ya tie na prison o disappear kwụ okay ụmụ sị na not because of akwa ọkụkọ fa na-emislead youth n'ọ ya mere na onwezi youth chọọ ije gba mbọ m sị ka m jụa kedụdụ mbọ a na-agbado ife nwa ọlụ adị na Nigeria talk more of Anambra o nwe ọrụ dị common name agụgide akwụkwọ gụgide akwụkwọ nwa gaa school for seven years ị pụta ị rụba yahoo because there is no work i nee anya the number of youth that is into yahoo today are more bigger than people that are doing work because which work you go do all these people a na-eme everyday child trafficking na-ebu from nigeria to another country It na those girls that they are happy that they are doing ashawo they are not happy but because but because nobody to help government did not care about them onye akpata afa ji agbala ashawo it's not because of akwa akwa did not mislead any youth okay so n'udo let me challenge you ị sị n'ọ ndị dibịa na-emislead youth n'ọ ya ngwa meelụ m ife a chọrọ nke iweta job opportunity na Anambra steeti today bido kwụba the whole youth 5500,000 yes the reason why m ji sị 5500,000 naira bụ na onwezi ife ego na-ezu common nri ọnụ mama put alone i je na mama put ka i rie plate of food a na-akpọrọ ya 3545 ego ụgwọ ọkụ adịọkwu ya ego ụgwọ ụnọ adịọkwu ya ego other maintenance adịọkwu ya because we need money to survive and government are not helping onye kunisie dị ịzụ onwe ya a sị na ọ youth mislead n'ọ akwa ọkụkọ mislead ihe n'ọ ndị dibịa mislead ife that by doing this you can get rich quicker ọlụ dị adị na Anambra steeti kedụ nke na-akwụ ezigbo ụgwọ what is 30,000 a month 50,000 a month n'ụwa kịta na ife ife na-ada now in this current situation kedu ife ọ ga-ezu ka anyị gwakenenụ onwe anyị eziokwu sị wepụtagodo a good job opportunity sị bidogodo from inye ndị gụsịgwo akwụkwọ na-emesigwo their NYSC ọrụ sị bidogodo from them a pụta ife anyị ga na-ekwu na-atụjela aka na ọ ya bụ problem anyị a ya na-ekwu ya a na-akọ ife ọzọ na-enwerọ isi n'ọdụ gwanụ onwe unu nke bụ eziokwu na-akọzi